misaliya la miliyari kɛmɛ bɛ ne kun ne ye miliyɔn kelen d'e ma sisan e k'i sigi ne ɲɛ na k'e ye waritigi ye o ye fitiriwaleya ye
i ye kodɔnbaliyaba de kɛ nin wa i ye nkalon tigɛ fana parce que i tɛ waritigi ye ne de ye waritigi ye parce que miliyari kɛmɛ de bɛ ne kun miliyɔn kelen dilen y'e ma ne fɛ o de kɛ kule ne sigilen ɲɛ na ko bi ne ɲɔgɔn nafolotigi ma da diɲɛ na i ye nkalon tigɛ dɔ y'i sɔɔle awɔ ala e de ye sitanɛ da ka e ka adama da o ye danfɛn fila ye ko i ka sujudu bɛ yen dɔ ka sujudu bɛ dɔ ye dɔ bann'o ma ko sabu a ka fisa n'a ye an bɛna ibilisa ɲininka o e m'i yɛrɛ da i ma adama dan aw danbaa de alahu subahana wa taala dɛ aw dɔ fusaman tɛ yen a ka kan ala de k'o fɔ e yɛrɛ tɛ se k'o fɔ mais n'i y'o fɔ don i ye nkalon tigɛ i ye nkalon wa n balima silamɛw fɛn fɛn ko ko alahu subahana wa taala ye o ye nkalon ye parce que sitana tɔgɔ de ko nkalon boli ye nkalonma yɔrɔ ye ni sira min ye o de filɛ nin hali bi n'an y'a ta k'a lajɛ nin ye bidon ye an bɛɛ b'a dɔn safinɛ bidon de don mais ni ne ko sisan nin bidon min sigilen filɛ ni ne ko nin bidon ma sisan san k'a fɔ ɛ n balimakɛ nin bidon in e ni nin an b'an da nin kan san a bɛ taa n'an ye maka sisan san san est ce que tiɲɛ fɔra tiɲɛ ma fɔ a bɛ se k'o kɛ wa ayi o b'i n'a fɔ n'i ko boli ma k'a bɛ se ka ko dɔ ɲɛnabɔ an tɛ se k'an la nin kan ka taa maka cogo min na o ye nkalon ye cogo min na dɛ a bɛ i n'a fɔ n'i fana ko ko boli bɛ ko dɔ dilan ka ko dɔ ɲa

hali taa mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i nidungɔ fɔ dɛ adamadenw bɛ se k'u nidungɔ fɔ bɛ se k'o fɔ mais o tɛ yen o fila fɛn tɛ yen silamɛw k'u matanga ka bɔ nin kuma yɔrɔ ma dɛ boli ka maafako kuma ani boli ka makoɲɛ kuma nin bɛɛ ye jo de ye a n'a sɔnbagaw ka kuma ye tiɲɛ kisɛ kelen t'a la cɛ cɛ y'a fɔ ko boli bɛ makoɲɛ n'a ma tubi ka bɔ a la a bɛ sa ni kunangoya ye ala k'an kisi kunangoya soit ko boli bɛ ko dilan wala a bɛ se ka ko tiɲɛ ala k'an kisi e fɛn min cogo di mm, nkalon kɔdan nkalon kɔdan n'a sera ka maa fa mm-hmm. eh, a ma kɛ fɛn ɲɛnamaya kɛra ye wa a bɛ nin bolo de kan mm. sitana ye nkalon min tigɛ mm-hmm. k'a fɔ y'a faamuya k'ale ka fisa ni adama ye kasɔrɔ a m'a yɛrɛ dan mm-hmm. fo k'a yɛrɛ sugandi k'a yɛrɛ kɛ fisamantiya ye ka ala ba ɲɛkɔrɔ n ka fisa n'a ye a y'o nkalon jugu min tigɛ dɛ boli de bɔra o nkalon de kɔnɔ boli bɔra o nkalon de kɔnɔ ɔ yala a kɛnin kɛlen kaban alahu taala diɲɛna a ma k'a ka bɔ i k'a dɔn i farala kunnango kan kaban o kɛ tuma min na a b'a ka nkalon ta san ka n'a ka nkalon sira ye tiɲɛ don faamu ni ko dɔ la o ko nabila nuhu ko kira fɔlɔ don mɛ ne tɛ sɔsɔli k'o la mɛ ne ka faamu na ne bɛ idirisa bila nuhu ɲɛfɛ mun na mun na ibilisa kɛlen ka nin wale minnu kɛ n'a wulila sa a ka fɛɛrɛ n'a ka fɛɛrɛ jugu la n'a ko ala subahana taala ma kuranɛ kelen nin kɔnɔ ko n kalila e ala ka sa ko ala ma fɔlɔ k'ala kɛ ala k'i muɲu ale kɔ ko a si ka taa accordé a ye
ala ko i k'a dɔn i farala ɲɛnafilɛbaw kan o fɔ kɔfɛ a m'i kanto wa ko k'a sɔrɔ e de ye ne kunnangoya nin nɔfɛ n kalila e ala yɛrɛ ka bonya la e t'u caman sɔrɔ tugun min bɛ k'i barikadabaw ye n bɛ n'u m'u ɲɛfɛ n bɛ n'u kɔfɛ n bɛ n'u kini fɛ n bɛ n'u numan fɛ a ma nin fɔ ye a ma nin fɔ ala ye ɔ kɔfɛ ɲɛfɛ kini fɛ a bɛna an ye min na o de bɛna kɛ a y'o baara de daminɛ an fa adama kɔfɛ a y'i tile bɛɛ k'olu la min kɛra o la karamɔgɔw b'o ɲɛdɔn u ye caman f'o la
o bɛɛ la ala ta de y'a ka alaya ye a n'a ka kelebanciya jɔn yira ye hali jɔn ka mɔgɔw sensibiliser a setana in ka jan jugu la fo ka na se ala ka maaba duuru tɛmɛna o ye nabila idirisa bɔnsɔnw de ye parce que nuhu cira olu batobaw de ma mɛ mɔgɔ min tun y'o kelebanciya la wada sowa yagosa yahoka nasira o ka kɔrɔ ni nuhu ka nali ye o parce que minnu tun b'o bato nuhu de nana olu ma o ɔ olu y'u ka limaniya bɔ min nabila idirisa bɔnnaw don nabi idirisa a bɔnnɔ de wada ye wada suwa a yagosa yahoka nasira nin ye u bɔnnaw ye ko m'u m'u wele ka na ala ma mɛ boliw tɛ dɛ maa ɲumanw kɔnɔ maa ɲumanbaw de don siga t'a la maaw wele ala kelebanciya kama i tɛ siri la tuma min na o maa ɲuman ninnu nana fatu lɔn dɔ la ibilisa y'i labɛn ka n'u ka mɔgɔw ma a ko nin ye kabakoba ye dɛ ee aw ka maa ɲumanba ninnu aw ɲɛ fɔli u ɲɛda la ten gansan ten u bɛna tunun aw ma ah ne kɔni bɛ n kɔnɔnajɛ aw ye n b'a ɲini aw fɛ aw k'a lajɛ aw ka yiri maani walima nataliya dɔ dabɛn k'o jɔ kaburu kan u ɲɛda yɛrɛ yɛrɛ hakɛ o k'o la n'o kɛra k'u ka kow bɛ to aw kɔnɔ o tɛna bɔ aw kɔnɔ boli sɔn bɛna daminɛ sa lafili daminɛna olu ko ko aa, ko cɛkɔrɔba i y'i kɔnɔnajɛ ka ɲɛ a diyara n ye an sɔnna olu de taara wada kaburu kan Eh, ka taa fara lɛsu mhm. walima yiri lɛsu mhm. ka k'a ɲɛda ɲɔgɔn hakɛ ye mhm. k'a jɔ a kaburu kan nk'u tɛ k'a bato dɛ parce que a y'a f'u ye de ko u ko bɛ t'u kɔnɔ ka maaba ninnu u ko bɛ t'u kɔnɔ tant que u ɲɛ b'u ɲɛdaw la o kɛra plan daminɛ fɔlɔ ye silamɛya b'i ban monument minnu bi dilan dilan ka jɔ bolisɔn daminɛna monument kɔntɔrɔ ni sanɛ tɛ a y'a filɛ bamakɔ ye a bɛ yen don dɔ bɛ na a bi bato bamakɔ monument min b'an ka yɔrɔ la walahi monument fɛn fɛn bɛ bamakɔ don dɔ bɛ na walahi maaw b'a bato

a tɛ pressé o ayi olu ko k'a cɛkɔrɔba i ye hakili ɲumanba d'an ma nin ye dɛ nin diyara an ye o ye baara k'o cogo la fo olu nana fatu olu denw nana minnu tɛ fɛn kalama a koɲa la don dɔ la a y'i labɛn ko tuguni a nan'o kama a ko ɛɛ ko wada ka mɔgɔw k'aw ni sɛgɛn aw ni limaniya aw ni sɛgɛn a ko mais ne ye kɔnɔnjaba de ye aw yɛrɛ aw bɛ ka ninnu de bato wa walima aw bɛ ka ala de bato e ko ko ayi an ɲɛ min b'an faw la k'u tɛ bato dɛ an bɛna ka na an y'a damu taw la k'a lɔn an ka maakɔrɔbaw don mais an bɛ ala de bato a ko k'aw filila dɛ wa aw ka maaba maaba maaba maaba minnu tɛmɛna olu de tun bɛ ninnu bato kunko min b'aw la a b'a fɔ ninnu ye nin de b'a fɔ ala ye aw ka degun aw ka tɔɔrɔ aw ka hami aw ka jiko aw ka denko aw ka diɲɛ hɛrɛ a bɛ n'a fɔ nin ye ka damakasi la ka na sɔn fɛnw d'a ma n'aw y'o kɛ ale fana bɛ taa dɔgɔnin fɛ yen parce que ala ka jan kojugu ala dɔgɔnin bɛ yen a b'a ɲɛf'o ye u bɛ jɛ sa ka aw ka mako de dilan
karamɔgɔ nin janjuru in ka jan koyi walahi allahu akbar olu ko ko cɛkɔrɔba an tun t'a dɔn an tun t'a dɔn olu commencera sa u bɛ alabato min kɛ la u y'o dabila ka na wada batoli la allahu akbar fili daminɛna ka san caman kɛ u bɛ na ka ninnu bato nuhu de cira ninnu de ma san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san bi duuru a y'a kira o kɔnte n'a cira jugujugu min nɔfɛ ni joko tɛ
joko don aw kana fɛn fara ala kan nin de kuma tɛ nuhu da kelen dɔrɔn
ma kelen
a kira k'a si to san bi duuru a ye san kɛmɛ kɔnɔntɔn san bi duuru de kɛ ko a ye kana jo bato aw kana jo bato san kɛmɛ kɔnɔntɔn san bi duuru kuma foyi tɛ nuhun da aw kana jo bato
walam yazidhum illa firara kuma ma mago foyi ɲɛ fo n'a kɛra u bolila ka bɔ a kɔrɔ yen jawara tiɲɛ awɔ josɔn daminɛ cogo de filɛ mais joko tun tɛ yen joko na sigi de filɛ nin ye donc n'i y'a fɔ ko jo kuntigiba ko duuru b'a la k'a fɔlɔ fɔlɔ k'o ye ibilisa ye o kan ka ɲɛfɔ jo nana cogo min na ko se k'o ɲɛfɔ a bɔra nkalon nɔ cogoya min na ani a yɛrɛ nana a inventé cogo min na ka maaw yamaruya k'u bila a kɛli la fo adamaden k'a kɛbaga ye f'an k'o de ɲɛfɔ n'an tun m'o fɔ nafa foyi tɛna an ka kuma la nka ni a dɔnna sisan kɔntɔrɔntigi y'a lɔn sisan ko ja ja anw yɛrɛ bɛ yen ten jaga ja an t'a kalama parce que n'i ye eh, jotigi ɲininka mhm. k'e y'i ka jo in sɔrɔ cogo di a b'a fɔ n y'a sɔrɔ n fa la mhm. o fana y'a sɔrɔ a fa la mhm. o fana y'a sɔrɔ a fa la dalilu tɛ yen tuguni nka caman bɛ ka boli sɔn an ye kuma min fɔ n'a ye nin lamɛn jo nana cogo min na k'a lakali lakali cogo la caman bɛ yen walahi o bɛna tigɛ o ka sɔnni fɛn dɔ bɛ tuubi ka na ala subahana wa taala parce que kafiriya ye dibikuru de ye a ka di kafiri tuma caman a kɛ bɔ maa tɛ yeelen sɔrɔ silamɛya dun ye yeelen de ye silamɛ de bɛ nalonma bɔ nalonmaya dɔ k'a kɛ faamutigi ye kafiriya de bi mɔgɔ nalon i tɔ bɛ tunu parce que e ka guide ye setanɛ ye ala kana ka guide ni setanɛ kɛra maa min ka sofɛri ye i ka voiture parce que hadamaden yɛrɛ de ye voiture ye dusukun ni direction ye n'a bɛ ala bolo i bɛ wa sira ɲuman fɛ n'ala bɛ dusukun na i bɛ wa sira ɲuman fɛ i to a ŋɔɲa fɛ nka ni setanɛ y'i ka direction sɔrɔ a bɛ sira bila n'i ye mhm. k'i kun sin ŋɔɲangudu de la mhm. i tɛ balo ɲɛnama bɔ n'i y'o bolo kan ala k'an kisi ala m'an kisi la wa a ka di kafiri lo tuma dɔ la mhm. parce que a b'a dɔn ala bɛ yen a banna de o t'a b'a dɔn a bɛ yen kafiri de b'a dɔn k'ala bɛ yen a bɛɛ ee a bɛɛ y'a dɔn ala m'a fɔ k'ala y'an d'a bato kama ɛ n'a m'an d'a bato kama a y'an d'a bato min kama ala bɛ yen nin bɛɛ y'o lɔn nka i bɛ se k'i ban somakɛba a dalen b'a ka jo tɛma i t'a dɔn ko ala bɛ yen f'a kɛ bana n'a banana kɛ bi dɛsɛ la b'a mankan mɛn ko ee ala ala ni ne bɔra nin na iyaka naabudu wa iyaka nasitayinu a yɛrɛ b'o fɔ a yɛrɛ b'o fɔ allahu akbar n ko ne yɛrɛ ka kafiriya jamani b'a bolo n yadalen ba jamalen n ye n fa dɔlɔ le dɔ n tun bɛ diwɛn min litiri tan ani fila tile kɔnɔ douze litres par jour walahi cɛkɔrɔba min tun b'a kɛ n kun a cɛkɔrɔba sigilen tɛ douze litres par jour ne falenba ne de taara n ka dete tun bɛ n bolo moto dete ka yɛlɛ o kan n nalen sira fɛ ko n bɛ tɛmɛ dɔrɔn e ka wo ne falen fili ka ne bin ka ne sen ka nin bɛɛ golo bɔ a la ne yɛrɛ la ne yɛrɛ wulila ka n sigi ka na n sen mafilɛ n sen bɔ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ n sigi ko allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan ko n b'a fɔ ko la ilaha illallah Ah, mais o bɛ fɔ duguma yen dɛ mais n'an bɔra n'a nana i b'a fɔ o b'an kunna dɛ nin tɛ foyi ye ee ma ye kafiriya man ɲi dɛ i yɛrɛ kunna fili tiɲɛ na k'i ban tiɲɛ na ka kalon dɛmɛ kafiriya de ye aw ko ala k'an kana kɛ an kana jo bato ya ala bɛ k'a fɔ jo bato bɛ mun ɲɛ ala ye ne ko n'i ye saga faga misi faga jo la o e mɛ k'i tɛ fɛn min fɛ n k'i y'o di jo de ma mais misi biɲɛ jɔn b'o ɲimi a furu jɔn b'o ɲimi e mɛ mun di de jo ma jeli

Hmm. bari ko n'o tiɲɛna dɔrɔn ko fari tiɲɛna ɔ sitana de bɛ sogo kunkurunin kelen tɛ dɔwɛrɛ dusukun de don ni sitana y'o sɔrɔ ka ban hmm. hali ne b'a fɛ ka kan da ɲini hmm. a bɛ dɔrɔmɛ munumunu ne ye
mobili bɛ sɔrɔ ka tɔnɔ kɛ ka bin ne voilà bon o kosɔn a tɛ ko ala ye parce que a bɛ dusukun ɲɛ saba na donc o yɔrɔ kama boli fura dɔ boli ɔhɔn f'a kɛ fo k'a faamu donc sitana y'a dabɔ nin baara n'a ɲɔgɔnna de kama kafiriya man ɲi dɛ balima kafiriya man ɲi mɔgɔ an tɛ se ka silamɛya nafa dɔn silamɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se ka diinɛ in dɔn ka diinɛ in nafa dɔn n'i ma kafiriya dɔn fɔlɔ o yɛrɛ fili de b'an ka diinɛ la mali la o masha allah keita parce que kafiriya ma dɔn tuma dɔ an yɛrɛ b'an barika don kafiriya la ka kafiriya mankutu
cogo di o bɛ ban hmm, karamɔgɔ misali kelen d'an ma o la karamɔgɔ fana bɛ k'i lamɛn koyi u mɔgɔ b'i ka walanda la an b'a mɛnna wajuluw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ mhm. dɔ ye wajulu dɔ bɛ nin kanto mhm. ko bolisɔn nin man ɲi mhm. nin tɛ ko sitana bɛ boli la ko n'i y'o ta ka manamana ko kɛ soit ka jɛnɛya kɛ ko boli sitana b'i kun ci u b'a fɔ ɛ n'i ye jɛnɛya kɛ boli bɛ yen n'i y'o ta ka jɛnɛya kɛ boli sitana b'i kun ci aya eh, boli ma ala dɛmɛ wa man lam yahkum bima anzala allah fa ama sisan ala sisan ko yɛrɛ boli sen don boli ma ala ka kiiri kɛ sa wa n'o tɛ kɔni jɔn k'an kana jɛnɛya kɛ ala ala e k'i jɛnɛya kɛ boli k'e kun ci o tuma boli farala ala kan k'e ye jɛnɛya kɛ boli ye ala dɛmɛ a y'a dɛmɛ donc o t'a yira sa an bɛɛ kɛ dɔ ta an yɛrɛ ye i tɛ fɛn min dɔn n'i k'i bɛ kuma a kan i b'i yɛrɛ malo ne falen bɛ nin kuma ninnu o kosɔn ne bɛ ne sigi tuma dɔ la yan diɲɛ bɛ nege bɔ ne la pewu walahi ne tubira ne b'a dɔn walahi ne dara ala subahana wa taala la n balimakɛ ne ka tubi kun tun ye dɔ wɛrɛ ye ne tun bɛna kɛ danfɛn cɛjuguba de ye parce que n tubira n ye fɛnw ye nin diinɛ in ni silamɛya in kɔnɔ n tun bɛ baara kɔnɔ n'o ye kafiriya ye walahi o t'a kɔnɔ
walahi n ye alahu kɛ n seere ye turjauna fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin an bɛ taa o n ye ala ɲɛ kɛ n seere ye n ye fɛnw y'a kɔnɔ bilahi tɛ kafiriya kɔnɔ n ye waleya kɔnɔ ne tun t'o dɔ lɔn kojugu kɛ ne kɔni ko tɛ kafiriya dan de la mais n donni silamɛya la n ye fɛnw ye ka ala kɛ n seere ye ni silamɛya ko ma kɛ ala jati kama ne tun tɛna da ala ko yɛrɛ la jango ko silamɛya bɛ yen ne tun bɛna kɛ élément juguba de ye silamɛw contre la parce que n b'a fɔ a y'i ka ko dilanlen de don

tubi den min tubi tɔ ye wari di a tubibaga ma ne don alahu akubaru a tɛ tɛmɛ silamɛya ka mugan mugan ni fila fila duuru duuru o bɛ se ka k'o ye o bɛ nata mɔgɔ ka mugan mugan ni mɔgɔ ka duuru duuru la k'i nata o la min bɛ anw bolo o bi ban o Mhm. ala tɛ bolokɔrɔni ayi bakili tɛ o ayi a n'o ka jan ala y'a dɛsɛ an kɔrɔ ayi eh, an ka misaliya ka sɔnni yɛrɛ la a ka hɛrɛ yɛrɛ n'a y'a bɔn an kan an tɛ s'a kɔrɔ yɛrɛ ayi a bɛ k'an ma kabako a bɛ k'an ma bana yɛrɛ bana ye
kosɔn kuma kɔrɔ de ye nin n'an nana se boli fɔlɔ ma n'o de ye sitani bon n'an k'an bɛ taa an bɛ si kuma nin na bi ayiwa karamɔgɔ an ka taa voilà o boli fɔlɔ boli fɔlɔ fɔlɔ sɛfu jo fɔlɔfɔlɔ ibilisa ani jo inventébaga ani boli ye mun ye o fɔra nkalon don cogo min na o fɔra sɛfuba duuru min fɔla komi an ye silamɛya jɔsen duuru fɔ kafiriya kunba duuru an y'o fɔlɔ kɛ ibilisa ye ale min ka joko lada ni nkalon ye ni nin cogo ni nin kɛɲa ye ka mɔgɔw lafili lafili cogo fasɔn bɛɛ la n y'a fɔ kuma kɔnɔ kuma tigɛra yen na de mɔgɔ camanba bɛ yen bi u de t'a dɔn boli ye fɛn min ye an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ n'an b'a fɛ jamana in ka ɲɛtaga sɔrɔ sini den natɔ ninnu na kuranɛ yɛrɛ ka kalan an b'a ye u bɛ ka denmisɛnnin kalan kuranɛ la o t'a ɲɛ dɛ ni denmisɛnnin ma kafiriya lɔn kuranɛ kalan tɛ foyi ɲɛ u ye sini e ma kafiriya dɔn yɛrɛ e bɛ na ni fɛn min contre la e m'a lɔn o fɛn yɛrɛ ye fɛn min ye i bɛ fɛn de lɔn i bɛ kisi a ma ani ka ban a la mais e ma kafiriya yɛrɛ dɔn i bɛ silamɛya hinɛ dɔn cogo di i b'a bonya dɔn cogo di i b'a karama dɔn cogo di mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a dɔn kafiriya i banna o min na o yɛrɛ ye mun fɛn ye ala ko bɛ sirilen fɔlɔ ka ala dɔn ka sɔrɔ k'a bato boli wɛrɛ tɛ jɔnsi bolo ka sitanɛ dan ala bolo abada fo maa min ye sitanɛ dɔn ni ka ban a la ko bɛɛ sirilen dɔn in de la koyi dɔnniya in kɔnɔ ka diɲɛ dɔn ka ban a la ka lahara dɔn ka baara kɛ k'a mako k'a ɲini n'i ma nin si lɔn lɔn sirila kunna tɛ ko ɲɛ n bɛ min ɲini a fɛ denmisɛnninw u k'u lafaamuya a ka kan yɛrɛ de u kan ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan nin fɛn ninnu fasɔn kɛ yira u la mhm. fɛn minnu don mhm. ka yira u la a mhm. kɛcogo n'a kɛɲa ka jira u la min bɛ se k'a to n'o farala bi an ka ko kan silamɛya bɛ taa silamɛya bɛ sabati a bɛ sabati nka n'an m'o kɛ fo nin bolo ni nin wabolo yɔrɔ n delila k'a fɔ n ko silamɛya ma se mali la a ye mɔgɔ kɔnɔna fili i ko silamɛya ma se n y'o fɔ n ko silamɛya ma se mali la a ma se mali la n delila k'o fɔ an m'o mɛn fɔlɔ n delila k'o fɔ o bɛ sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka mɔgɔ si ma n ɲininka a dalilu la karamɔgɔ komi nin ye ne kɛko fɔlɔ ye k'a mɛn mun y'a to e ko ko silamɛya ma se mali la fɔlɔ
eh, silamɛya sera ka mali la yan mhm. silamɛya sera an b'o fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n'an ka babu ye ayiwa tɛmɛ n'a ye eh, boli bɛ yen n'i y'o ta ka jɛnɛya kɛ boli sitana b'i kɔnte jamana min kan silamɛya sera o jamana kan Boli bɛ kun jili kɛ jamana min kɔnɔ adama i b'i da ma kasi boli n'i bɛ taa tunkan fɛ i b'i da ma kasi boli la ni maa min ye boli ka bonya sabati donc o bɛ fɛn sɔrɔ nka ni mɔgɔ min ye boli tana tiɲɛ e ni foyi tɛna ɔ boli bɛ mɔgɔ sɔnna jamana min kɔnɔ ka mɔgɔ tɔgɔmaden jɛ jamana min kɔnɔ ala sera yen fɔlɔ ala ko ma se o y'o jaabi kunkuruni ye a faamuyara o de bɛ jamana nin kɔnɔ de bɛ jamana kɔnɔ walahi faamuya jugu faamuya jugu maa minnu yɛrɛ b'a fɔ n'i b'a fɔ ala mɔgɔw don olu bɛ publicité min la setanɛ kan hali tele t'o la te kan bilahi walahi ala ko t'ale ye ɲɔ ɲalen et puis a publicité bɛ kɛ ka a kɛ k'a nege don maaw la k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn walahi ɔ o baro sen bɛ yen n'i ye n ɲininka o la n b'o ɲɛf'i ɲɛna sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin ye k'o fɔ o fɔcogo n'o kɛcogo la ne m'a mɛn dɛ ne buwa foronto y'a ye de

dɔlɔminna kɔrɔ dɔ de sigilen filɛ nin mais ne nisɔn ka di n ka kafiri kɔrɔya la bi k'a la mun kan ne filɛ k'a kɛ bi ka maaw waaju nisɔndiyara o la kosɛbɛ n bɛ k'a kɛ bi ka maaw waaju ni an m'a fɔ tan tan a ka gɛlɛn k'i faamu an kana bɔ an ka walada kɔnɔ an b'a munumunu an bɛ na an sera jo sɛfuba fɔlɔ jo misɛnninw ɲɛna an kan to i ma fɔlɔ jo sɛfuba fɔlɔ an sera o ye ibilisa ye ala m'an kisila tɔɔrɔ a n'a ka janjuruw tɔɔrɔ ma n'o faamuyara an bɛ na jo filanan na ayiwa an balima tv suna jabarani filɛbagaw halisa aw ni karamɔgɔ buwa foronto o de bɛ masala la o kumana masala sigida fɔlɔ inshallah an bɛna fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ inshallah ka wagati kunkurunin kɛ o kumana an bɛ segin ka na jo filanan min ye a bɛn'o fana yir'an na inshallah an bɛ dugawu kɛ yan'o wagati cɛ ala ka garisigɛ ani si d'an ma k'o wagati fana kɔnɔ sɔɔni